igbo rienu igbo zụọnụ igbo mụọnụ igbo mma mmanụ unu ya adụ n'efifie unu ya adụ n'ụtụtụ unu ya adụ na mgbede unu ya adụ n'abalị n'igbo bụ enyi ebe ọ bụla unu nọ chukwu ya agọzi unu ee tata ya abịala ka a si abịa na ọ bụ maazị uchenna ijegalụ nke procyon television na redio nke kaduna iwetara unu oziọma ahụ akụkọ ahụ gụ ya anụ wee tọọ na-amasị anya ọ na-atọ ụtọ ọ na-adaba n'ihi na ndị Igbo si na e mee ihe ka e si eme o mee gịnị o yie ihe tata na-ekwe m ka ọ n'ọgbọ egwu ego m ka igwe ilo wee wetara unu ozi ọ ya abụ anyị tinye ọnụ o yie gịnị o yie ihe nke a bụ agbụrụ ugboro nke ịbụa maka ndị na-abụ azụsị ahịa amụsị ọlụ anọsị na nke fa wee sị na achọọ ofu ihe wee sị ya na ha mere ee tata ee ekwubugo m ya na mbụ wee sị na arụrụ ana adịghị mma maka na onwere ka ị ga-esi ekpe akwa ojii akwa ọcha na akwa na akwa na a na-espel ha ofu ọ bụghị ofu ihe ka ha wụ akwa na akwa na akwa ha ncha bụ ofu spelling mana ọ bụrọ ofu ihe ihe dị iche ka ha wụ na mmadụ ofu onye na mmadụ rugoro elu daa o gosi na onye ọzọ rigokwere na ọ ya ada maka na ị na-efe ilu ị na-onwe gị nyere anya na ee na nwatakịrị a na nnukwu m free ya tata m settle ya tata nwere ike kịta bịawa bụrụ ọgaranya wee karịa m mamịrị bụkwa a nyụkọta ya ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ ịmarọ ihe e ji eto n'ụwa bụ tie tie tie gụwa na-ege m ntị gụwa nwoke na-eme ihe na-ege m ntị m na-agwa gị tata ka iwepụ aka enwe n'ofe ka ị mee ya ọsịsọ mee ya mee ya ọsịsọ n'oge adịghị ọ na-adịkwanụ mma chukwu gozie gị ime gịnị igozie mmadụ maka onyinye a enyere gị n'efu mgbe ị na-abịa ụwa ịgba aka wee bịa i wee bịazịa chukwu nye gị onyinye ị na-ene ya ka ọ gụwa nyere onwe gị ọ dịka ọ na ikikere aka gị ka iji nweta ya nke iji bụrụ onye kacha mara ife nke iji bụrụ onye kacha ada eme otu ahụ ụwa a bụkwanụ enye gị ihe irube isi irubere onye gị isi inwe obi umeala mana nke nke kacha njọ nke nke jọgburu udele sigbuo nkakwụ bụ ọ ya ije kpọta nwa mmadụ na be nna ya ọ gbachara gị bọyị afọ ise afọ isii afọ ịsaa isi n'ime anwụ onwe nnọọ ka ọ dị ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma ọ bụrọ ezigbo ife onwere ka ị ga-esi ekwu ya ka ọ dị mma onwere nnọọ onwere ogodo nnọọ ka ị ga-esi ekwu ya ka ọ daba ije ịpụta ebe ije ebe a na-eme oriri i goo azụ ụmụ nwaanyị na-ata na-eme a na-etu gị afa ndị na-akụ egwu band a na-etu gị ị na-ekochari onye gbara gị bọyị ọ na-agbagharị na street ajụọ gị anyị kọọ ihe na-agba ka moto mana enyi onye n'ime m nyochie n'ime nwere nwere nwatakịrị mere gị ọ bụ ezigbo ife abanye ruo ịrahụ ụra rahụ ụra ọfụma ya ajọ obi ọ dịrọ mma o ha ọ dịrọ mma maka na ọ na-abụ inyere mmadụ aka o nyere onye ọzọ aka a na-eto ihe mere na agwa na osikapa na-eto n'ite bụ na ọ nghọta a na-agbanye mmiri ihe ịtọ ọ ihe ịtọ na-asụ bekee dị n'ime ya mmiri osikapa na agwa mbụ beans ihe ịtọ a na-akpakọ nna nhụọ ịhụtụ nhụọ nhụtụ a na-agbagote a na-agbagote atinye atinye ofu ofu iko mbụ cup awụnye ofu iko ofu iko esichie o ghee ọ zatụ okooko konye ite enu ọ dị ka emere emere ka ya na-akpịa mkpe ka ya na-akpịa ọ majik nwanne m biko arụrụana adịrọ mma chigharịa tata i mee ya tata ya adịrị gị mma maka ekpere nwatakịrị nwa ọ bụrọzị sọ nne nwatakịrị a na nna ya ụmụnne ụmụnna ya kpeere gị na ndị maara ya mgbe ọ na-agbara gị mbọ ọ na-asara gị akwa asara gị ụgbọala gị abịa ọfụchichi afịa na shọpụ n'ezigbo ụtụtụ pụta na-agbagharị kirikiri kọstọma na-abịa ọ na-agbagharị streeti n'ime ahịa kirikiri ọ gba slipas na-agba ọ bịa na-arahụ na shọpụ ya na oke arahụ na shọpụ anwụ na ndị otu na-ata ya o mechie ị chọọ ofu ihe bo ya n'isi ọ ezigbo ihe ngwa jụọ onwe gị ajụjụ emee nwa gị ihe a ọ ya-adị gị mma n'obi nwa nke ị mụ n'afọ ya adị gị mma n'obi ka kwuo tata onye na-eme ya ga-eme ya nwa ya nke ya emee ya otu a ka ọ mara ka o si fido ka ọ ma ka o si adị ọ bụrụ ezigbo ife ka ọ ụmụnne m tata obi adịrọ m mma mara ka o si na-adị ee ee ọkwara mmadụ ka na-eme ihe a mmadụ ka na-eme ihe a eme ya nwa nke m ọ ya-adị m mma n'obi ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma ka hapụdị taa aka m nwanne unu nwoke a bụ maazị Uche Ijegalụ nke Procyon Television na redio ịchọrọ ige anyị ntị ọzọ ị ya-akpọ anyị na 0801 0809 4646206 ma ịkpọ anyị na 08122807671 ịchọrọ inwetakwa anyị n'ikuku mbụ na webụsaịtị ị ya-enweta anyị na www.procyonrtv a na-espelụ procyon p r o c y o n ndị Igbo bụ enyi ị ma na na Procyon TV na anyị bụ ndị Igbo anyị na-akụzi asụsụ Igbo ị chọpụta kịta ị ma na asụsụ Igbo anyị anazi ana ụmụaka anyị mụrụ amarazị asụ Igbo ndị nwaanyị anyị nụtara mba ọzọ amarọ asụ Igbo e, ọ ya agba mbọ unu agba mbọ akpọ anyị n'igwe ntị achịkọta ọnụ a na-akụzi Igbo a ka ọ na-adaba maka asụsụ anyị ma funete maka ọ na-efuzi efu a na-akụzi igbo ị chọkwa ka a mara ahịa ị na-azụ nke ndị bekee na-akpọ advertisement anyị emekọọ ya ọnụ ihe ọbụla ị na-eme ka ị chọ ka ụwa mara anyị afụọ ya ka ikuku ọ na-agarịrị ụwa dum n'ihi nke a anyị abịa tata jee n'isi njedebe nke taa wee sị unu na mbọsị ọzọ anyị abịa anyị ka ya-etinye ọnụ na ihe gbasara ndị igbo dum marakwa na afa m bụ maazị uche ijegalụ nke onye na-ewetara unu ozi site na procyon telivishọn na redio nke bụ anyị bụ ndị igbo ekele m unu ekelesie unu ike ka ọ dị mbọsị ọzọ a fụrụ chukwu gọzie unu